so atupele muluzi ni sogolero wa masomphenya chimene tikupempha ife nchoti asansokoneze a dpp a suleiman akhale akupanga zinthu zawo zimene akudziwa kuti iwo angapange kuti ziathandize kuti awine 2025 elections Tikudziwa momveka bwino kuti Atupele ndi chipani chake cha udf sanayambe athamangitsidwapo mboma mboma anachita kuchoka moberedwa ndi a dpp ndipo a dpp akhala mboma ndipo anachita chothamangitsidwa ichi ndi chinthu choti takumbusa amalawi kuti athe kuzindikira kuti akamamva mabodza a dpp apano azizindikira kuti dpp sinachoke mboma mwakufuna kwawo koma inachoka mothamangisidwa and atupere muluzi he is capable to do everything to help this nation from the beginning atupere muluzi akupita ku convention ya udf a dpp omwewa anabweresa mabodza omanena kuti atupere muluzi agwirizana ndi mcp mapeto ake amalawi onse anazionera okha Umboni ali nawo kuti Atupele Muluzi ndi mcp sanagwirizane konse olo pang'ono. A dpp omwewo anamuitana Atupele Muluzi kukambirana kuti akhale pamodzi ayendere limodzi chisankho cha 2025. Mmalawi aliyense akudziwa kuti a dpp omwewo anaitananso a utm kukhala nawo pansi kuti akambirane nawo ayendere limodzi chisankho cha 2025. Sanamvane nawo a utm sanamvane naye Atupele Muluzi ndi udf. Zonse zimene zinatuluka aliyense anaona kuti dyera lili ku dpp. Tikakamba za a Jane Ansah amene Atupele Muluzi anatchula, nonse mukudziwa kuti anali mkulu wa zachisankho chisankho cha 2019 zimene zikuoneseratu kuipa konse kwa dpp kuti mipando akakhala mboma amayika masapota awo Chifukwa a Jane Ansah akanakhala kuti si sapota a dpp samayenera kuyimira dpp nthawi ino amakhoza kuyimira ka independent kapena kuyimira chipani china chake koma apa zikuchita kuoneseratu kuti 2019 zinali zoona kuti kunachitika umbanda wa chisankho pa zifukwa izi ife tikupempha a suleiman ulendo woyamba anayankhula kumunena atupele muluzi Atupele Muluzi mukumbukire kuti nayenso ndi Mmalawi ofunira Amalawi zabwino, ofuniranso dziko lake zabwino. Kuyankhula kuti munthu wina wakula si tchimo and zoyankhula kuti a Peter Mutharika akula anayamba si Atupele Muluzi. Nonsenu atolankhani muli ndi umboni, muli ndi ma kilipi a Governor wawo Mchacha, Mchacha anayankhulanso kuti asiye a Peter Mutharika akula. A Suleiman anazimva zimenezo, sanamuyankhe Mchacha. Koma tikudabwa kuti akunena Atupele Muluzi kumvera chisoni Atupele Muluzi kumvera chisoni Peter Mutharika kuti wakula kukakamizidwa akuchita attack Atupele Muluzi. Atupele Muluzi akuyankhula zinthu za ziko popanga kampeni kuwaunikira Amalawi vuto la Jane Ansah suti akuwanena Jane Ansah koma kuwaunikira atu- Amalawi. Atupele Muluzi sanalakwise mmene m'Malawi aliyense akukayikira mtsogoleri wina ndi wina kuti awa angayendese bwanji angayendese bwanji. Pali anthu ambiri mbiri amene akhala akunena za Jane Ansah even ine ndemwe koma sinavepo a Suleman akukamba zoti wakuti akunena zakuti za Jane Ansah so poyankhula zimenezi Atupele a a Suleman ayankhula mawu onena kuti Atupele Muluzi anapasidwa ndalama ndi a mcp kuchokera kwa a sembeleka Tatha- tathokoza kuti a suleman atchula maina anthu amene anabweresa ndalama nde ife tikuwapasa a suleman 7 days kuti atipase umboni kumene atupele muluzi analandira ndalama ndipo ndi ndalama zingati ndipo ndi asembeleka anakomana kuti kupasana ndalama Asapange kampeni ofuna kuwina chisankho kuipisa mbiri ya munthu ndikulakwa. Anene zimene azapangira amalawi akalowa m'boma 2025. Ndikhulupilira kuti a Suleiman so nthawi imene dpp imathamangitsidwa m'boma 2019 amene amalawi tonse timamatcha anali ku dpp. Kodi samayankhula chifukwa chani? Ichiso ndawunikira a dpp kuti a Suleman asamayankhule kwambiri pano. Akhoza kukhala kuti mwinaso akuwapusisa mwina akudyaso kwabwino ku mcp ndi iwowo. Ifeso tili ndi funso kwa a Suleman. Adziwa bwanji kuti a Sule a a Sembeleka ndi amene amapereka ndalama zochokera ku mcp? Ndipameneso ife tikukayikira kuti mwina nawonso. analandilapo ndalama kuchokera ku mcp kuzera kwa asembeleka adziwa bwanji ngati sanena siku limene a sembeleka anapeleka ndalama kwa atupele muluzi within 7 days ife a friends of atupele mogwirizana ndi amalawi onse akufuna kuziwa chilungamo tili okonzeka kupita kunyumba kwa suleman kukatenga iwowo mpaka natipelekeze kumene kuli evidence imene atupele muluzi anatenga ndalama kuti anazitenga kuti And chinthu china chimene chikutidabwisa ku southern region kuno chipani chimene chiliko si cha udf chokha kuli zipani zambirimbiri and udf stronghold yake is eastern region dpp stronghold yake ndi Lhomwe side Mulanje Thyolo Chiradzulu Mutati muonesese kuchokera ku Mulanje Thyolo Chiradzulu kuli zipani zingapo kuphatikiza ndi dpp yo kuli utm kuli pdp tikudabwa kuti sakuyankhula za zipani zimene zizifuna kugawa mavoti akulimbana ndi Atupele Muluzi Zonsezi n'zimene zikuonetsa kuti Atupele Muluzi ndi pangolini amene akuonetsa kuti akhoza kutenga dzikoli ndi kulamulira. Chifukwa munthu samayankhula kwa munthu amene sali woopseza, amayankhula kwa munthu amene ali woopseza. Atulutsa ma rizatse mabalomita awo abodza pakatipa kumayipasa UDF 2%. UTM kumayipasa 10%. Ndiye tikudabwa bwanji kuti akulimbana bwanji ndi wa 2%? Kusiya kulimbana ndi wa 10% ndi zimene zikutipasa kuti zonsezi akutulusa zinthu zaboza koma nkhani yayikulu ndi imene ndi yoti a Suleman asiye kulimbana ndi nzathu chifukwa ngati akumuopseza nzathu ndikuti ifenso tili pa chiopsezo ndi ife tikuwapasa a Suleman 7 good days yokuti atipase evidence poti wakuti samanena zaboza aonesede a Malawi kuti akunena zoona zikomo kwambiri